Igbo Igbo ndewonu um, ọ ka wụkwa nwanne unu nwoke uh, maazị Iheanyịchukwu Anyanwụ um, tata anyị chọrọ ịtụle uh, ihe gbasara nsọ ala nịnị wụ nsọ ala uh, eji asị na mpaghara obi ndị Igbo mgbasa ozi a bụ Obiugbo TV bịaranụ asị m tupu anyị ebido ka m jụọ ogu asị m ọ rịrị ya rịrị nwoke mma rịrị nwaanyị mma a gajere onye ihu gajere onye azụ ka onye si na ya zere asị m ndụ mmiri asị m ndụ azụ asị m mmiri atala ma azụ anwụna ee mmiri ga-anọ azụ gakwa na-adị ee asịkwa m egbe bere sị ugo bere m ekwukwa sị eh, nwa mmadụ emegbula nwa nwa mmụọ nwa mmụọ emegbukwana nwa mmadụ ya wụ oke amana ama akpa akpa dibịa ma dibịa amakwana ama ahụ oke ọnụ ọkụ ma sị ewebere kobere anyị na ụwa ọbịara igbu anyị jikwa aka gburu onwe ya maka ọchụ nwa akụkọ- ọkụkọ nwe ada asị nwa ọkụkọ nwe nwe nwe nwe ọsọ na ndị ebe ka anyị kwukwara na nwa achụ ka ka ya ahụ ha ajọ nwa ahụ o jikwanụ ihe nwa welie aka elu aka jie ya ọ ga ewetu onye hụrụ anyị chewe echiche ọjọọ echiche ọjọọ ahụ gbukwaa onye ahụ onye hụrụ anyị che otu ha ga-anọ na ha eme nwa oke ha ebiri ahụ wụchi anyị nwụrụ ọha ọjọọ mere anyị asị m onye ahụ ji ala sere mmiri ma ekwukwa sị ya rịrị nwoke mma rịrị nwaanyị mma chi nyere m okike nyekwa ibe m nyekwa ndị agbata obi m ka ọ bụla ya gajiela unu ụmụ ibe gajekwa na ndụ m igbo igbo ọma ndị na-ege ntị Ah, tata anyị chọga ikwu ihe wụ nsọ ala ama m sị obodo niile nwere ihe nwe ga-asọ anyị nwere obodo eji eri ihe ụfọdụ nwere obodo ndị ejirila ha ụfọdụ ke ahụ wụkwa nsọ ke nwe kama nsọ m chọga ikwu wụ nsọ mekwara igbo niile niile wụ nsọ ala ihe ndị a ga-asị gị i mee ya wụrụ sị i merụọla ala nsọ ala ke mbụ wụ Igbo sị igbu mmadụ mmadụ igbu mmadụ ibe ya wụ nsọ ala ya wụchi ọ wụ nye iwu maka e nwere ndị o ji awụ enwu duru ahụ ahụ ịta mmanụ duru ahụ ahụ o nwere ndị ọwa ọrụ nwụ obere gakwa na mmanya nwụ nwụkwa na ha mere eji mee ya kama mmanụ pali were mma ọ wụ egbe ọ wụ ọgwụ gbuo mmanụ ibe ya o merụọla ala o mere o mere arụ o mere ihe rụrụ ala ọ kwafuola ọbara ma ọ wụ nwa gị ka i gburu ma ọ wụ nne gị ka i gburu ma ọ wụ nna gị ka i gburu ma ọ wụ nwanne gị a ma ọ wụ nwanne nwoke ma ọ wụ nwanne nwaanyị ma ọ wụ nwa nwanne gị a onye ọbụla gburu mmadụ mere arụ ọ wụ nsọ ala maka ị kwafuru ọbara ị napụrụ mmadụ ibe gị ndụ mere ndị Igbo jikwa ahụ nwaanyị ite ime arụ rukwa taa maka ọ wụ ịkwafu ọbara mere na Igbo ejile etele ime nwa ọbụla a kpụrụla ime a ga-amanye ka nwoke ahụ tụmara ime ya lụma ya ya kwere nwa agbọ bịa ma onye tụmara ime maka ya na ụmụ nwoke bịa hazi ana ọ ga-anọ ohe nna ya mụọ nwa ahụ maka Igbo ejile etele ime Igbo ejikwana akwado ịkwa iko kama ọ wụ gị yere yere ashị nwa ji nganga nwa arụsị arụsị eji nganga gbuo ya gị yere yere kwa iko ahakwa ya ya ejiri ejiri enyemaka ma ma ihe ga-afụ akwa ochefu ha igbu mmadụ wụ arụ n'ala Igbo Igbo niile hụrụ ya arụ maka enwe Igbo eji akwado ya enwekwa n'ala Igbo eji akwado ya mmanụ ejiri egbula mmanụ ịkwafu ọbara arị mma mere na ozugbo agbara niile n'ala Igbo ndị ka eji asị wee isi mmanụ ndị ka eji asị gbuo aka egbu aka egbu aka ụcha agbara ndị asara asa o nweghị ihe agbara ala Igbo ga-ashị gị wee isi mmanụ ihe agbara eji egbu agbara Igbo eji egbu wụ onye mekpara ihe ọjọọ onye rụrụ ala kpaa asị ekwughị igbu mmanụ na-awụ arụ onye gburu nwanne ya nwoke maka ala onye gburu nwanne ya nwaanyị maka ala onye gburu nwanne ya onye gburu onye agbata obi ya onye gburu onye iro ya onye gburu onye enwe ihe o mere maka anya ukwu ọ bụ onye agbara eji egbu onye fụakwa n'ihu agbara n'ụwa du isi n'ụwa ọ wụ onye agbara eji egbu agbara ejile gburu onye aka ya dị ọcha agbara agbara isi ala isi ala igbo ejile gburu onye aka ya dị ọcha ala igbo ejile gburu onye aka ya dị ọcha mere na o ji wụrụ arụ ma nwa Igbo nwoke ma ọ nwaanyị Igbo gbuo mmanụ ke wụ arụ ọzọ rekwa ibe ya wụ a sị mmanụ nara onye ọzọ he ya n'ike ji awụwọ ji nganga nana onye nana onye ọzọ ihe ya n'ike ọ wụ arụ n'ala Igbo niile kama e nwere ndị ga-emechi ya nwụchi ewerechi nwaanyị di ya nwụrụ anana di ya ala ya ọ nwoke ara ego ọkpa nwoke ibe ya anana ya ala ya eji achị efu a na-eje du isi a ga-ekpụrụ onye ahụ jee ihu agbara kpa ejikwa emekwa ma mmadụ gbuo mmadụ dishi ahụ awụ gị gburu a sị gị bịakwa du ishi gị duchi isi ya laa ya ehe a ga-akpọkwa gị jee ihu agbara ihu ala gị eje kwuo du ishishi ala ahụ ahụ uke gị ha ahụ ịsọ ga ahụ uke gị idochi anya ha ala gị ka ndị mma na alụrụ ma ya wụrụ eziokwu ka i kwuru ya rịla gị ma ya hụkwara eziokwu ka i kwuru ihe hụrụ gị ewere ọ kwa arụ mmadụ ịna onye ọzọ ihe kpegide mmadụ ihe ya ike kachama mmadụ ịna nwaanyị isi mkpe onye enwe onye ga-akara ya mmadụ ịna nwaanyị enwe nne na nna ihe nne ya na nna ya hapụla ya ọ wụ arụ ọ wụ arụ o so n'ime arụ ndị nọ n'ala Igbo ihe bụ mmadụ mee i mena arụ mmadụ imegbu nwa ogbenye mmadụ imegbu nwa mbe mmadụ imegbu nwa enwe nne nwa enwe nna mmadụ imegbu nwaanyị isi ekpe ọ wụ arụ o so ihe ndị so arụ n'ala Igbo kama ndị ugbu a ji eme ya mechaa ya enwe ihe ga-eme ndị ọjọọ ji eme ya kama ọ wụ arụ ọ ihe mmanụ eme ya na ndị mmụọ enwe nsogbu ọ ihe mmanụ eme ya na ndị mmụọ enwe nwagharị ihe ndị niile wụ arụ mmanụ imegbu onye enwe onye ga-azọ ya maka ọ wụ kpa Igbo ji eme Igbo nwere obi Igbo nwere obi mma Igbo wu ndị eji egbo mkpa ihe ọla ị ga-eme mgbe a nsogbu na ndụ onye ọzọ ndị Igbo ji ahụ ya arụ ọkwa ọwụ ihe anyị kwuru okwu ya a na-abịa ka kere kwa ke ọzọkwa wụ nwoke

o nwekwara ike o nwere ebe o jikwa egbukwa ke nwaanyị o ji egbu mmanụ o ji eme ụmụaka ha rịa ọrịa gị bịaduo nga ahụ a mụrụ ụmụ ndị ahụ ke na-arịa ke a na-arịa ke nwụtuo ke anwụ a na-ajụ ihe gbuga ụmụaka daga nwaanyị emepe ọnụ kwuo ihe o mere o ji egbu ụmụaka ọwụ naanị nwoke ka o ji egbu ya ruo nwoke kpọrọ akpọ kpọchie ama ọwụ ụmụaka ka ọ ga-egbu ụmụ ya ka ọ ga-egbu maka nwaanyị ije nwaanyị na di ije eji a nwoke ọzọ wụ arụ o ji egbu mmanụ o ji egbu ụmụaka o ji agwụ mmanụ kama ụwa ugbu a Igbo arụ ndị niile ejula ebe niile nwoke arị mma eji a nwanne ya nwaanyị mọwụ onye nne ji gị na ya mọwụ onye ezi gị ọwụ onye ụmụnna gị ọwụ onye nne ji gị na ya e nwere nwaanyị ikwesịghị eji a kama igbo ụmụ igbo ke taa na ke taa ama gị n'ime ji aja ihe ọla nwa hụrụ ma nja nwoke arị mma eji a nwanne ya nwaanyị onye ọbụla gị na ya ọbara gị na ya wụ otu ọ wụ eziokwu akwara uwe onye ụsa Kama o jikwarị mma mmanụ tie ha ụfọdụ, gbanahụkwa na ha ụfọdụ maka e nwere ihe ha akpụ na-egbu egbu. Nwoke arị mma eji a nwanne ya nwaanyị, nwaanyị arịkwanụ mma eji a nwanne ya nwoke. Igbo kpọrọ nwa arụ nwoke ekwesịghị eji a nwa ya nwaanyị, nwoke ekwesịghị ihe ndị a niile nwa gị, nne gị, nna gị, ee nwanne gị a ma ọ nwaanyị ma ọ nwoke ikwesịghị gị na nwa ekwesị inwe mmekọ ma ụmụnna gị ma ụmụnne gị ndị ezi unu ikwesị gị na nwa ekwesị inwe mmekọ eche m sị e nwere obodo igbo ị ga-abịado ya wụrụ sị obodo gbara obodo unu nga ozugbo eji alụrụ ya ala echehụ m ya nụrụkwana anụrụ eche m sị e nwere ndị ụmụnna m abịado ụmụnna si ụmụnna ji alụrụ ya igbo ejiri eme na ahụ ihe ndị ahụ wụ arụ o ji egbu mmanụ o ji alalu obodo o ji eme nwoke etipịa mee nwaanyị etipịa ga-eji ma enweghị ego eme ịma na ọ wụ ihe mere ndụ gị ji rịkwa ọrịa ihe ndị wụ arụ ọha igbo sọ nsọ ọhịa ekeko chinyere ikpe abịala gị ije maka ha nwere ihe ndị nwoke ekwesịghị ime nwekwa na ihe ndị nwaanyị ekwesịghị ime nwoke arị mma eji nwaanyị mmanụ ija nwaanyị mmanụ nwaanyị nwaanyị alụ alụ maka onye lụ nwaanyị emena ihe isi ya nwoke ọzọ ekwesịghị ịja ya ọ njikọ enwere obodo ndị ị ga-eru n'ala Igbo ka ị lụọ nwa wụ nwaanyị agama ekwechi nwa wụ nwaanyị ahụ si adị gbafụ ọ lụsoro ya di ya mee nwa wụ nwaanyị ahụ enwe ike si adịfụ a gaa ọlụlụ di ọlụchana ya ọ bara ọ baracha na enwere obodo ọ wụ n'ala Igbo họlụ sọrọ nke nwaanyị mee ndị ndị be ke wụ ụmụnna ya ga naba anyị a ga-achị ala ha ebe ke di ya na ọ lụọla di na ọ lụọla di maka ma ọzọ ọ wụ arụ sị nwaanyị na di fụ a jekwuru nwoke ọzọ ọ ga-eme gị enwe ihe i mega o. kama ihu chukwu na mmanụ ihe i mega ihe i mega ihe i mega nnukwu ihe i mega ọ ihe mekwa na o ji wụrụ arụ ndị Igbo eji achọ sị nwaanyị nụzie anụzie ụwa doo ya anya tupu ya alụọ di maka ọ rị mma nwaanyị gbaba na di gbaha nwoke nụzie anụzie ụwa doo ya anya tupu ya alụọ nwaanyị ọ rị mma nwoke lụcha nwaanyị ya kụma makwara ya wụrụ sọ ọ mara na ha omega maka ọ wụ arụ sị nwaanyị na di ga-anọ na di na-eji agbapụ eji agba agba agba eji aja nwoke ọzọ ọ wụ arụ nnukwu arụ nwaanyị ịgba ezi wụ arụ o ji agwụ mmanụ o ji agwụ mmanụ o ji alaluhi nnụ ga-achị ike ma nke ndị mega na imega nnụ ga-ahụchi abakpa ya chaja ala igbo ajicha ihe niile ụmụ ihe ndị ụfọdụ ndị ya kpọọ andịrị ahụ kwa ama abịa kpọli mmụọ niile n'ala Igbo Igbo bido rie ọrịa mpụ ozugbo ndị mechiri ụmụ mpụ ndị niile a ga-achụfụcha nnukwu ama ọ bụ arụ sị nwaanyị na di ji aka nwoke ọzọ na mbụ o ji awụ nwaanyị mechie anya ma di ya mara di ya achụfụ ya kpọlahụ ya ebe ndị nne ya na nna ya maka ọ maka ndụ nwoke ka nwoke nwee ike zọọ ndụ ya maka ya rie nri nwaanyị ahụ shiri naba ahụ nwaanyị ahụ ka nwaanyị ya nwoke ahụ ga-anwụ nwoke ahụ nwere ike ịba nnukwu ọrịa mgbe ị maara ihe ihe megara nwoke ahụ nwụrụ ọ ya-arị mma nwoke nwoke nọ n'ala ya hụ ya ọ wụ ihe ejila ehu ala ya ekpe ejila ekpe ala ya biko ọsọ ịma ana gaa ma nsogbu nsogbu anọ echi ahụ ịma ana ka ị ga-emekwa ihe i kwesịrị ime nwoke na hapụzi ya nwaanyị na ndị mmụọ ọ ya wụ onye ọnwụ ga-egbu maka nwaanyị na di ọ nwaanyị a kwụrụ ụgwọ isi ya o kwesịghị ịja nwoke ọzọ ha ọlọsọrọ ya wụrụ o kwesịghị ịja nwoke ọzọ o kwesịghị ịja nwoke ọzọ ọ wụ ihe ọjọọ e nwedịrị nwaanyị eji anọ na mkpe nwaanyị eji awụ nwaanyị isi mkpe di ya anwụna ọ nwụcha n'afọ ma afọ abụọ abụọ e nwere mkpe iji ji ha ya wụrụ nsogbu nye gị nwoke gị nyekwara nwaanyị ahụ eji anụ maka ya na ya na di ya ka nọkwa di ya nwụrụ kama ya na di ya ka nọ nwoke kwesịrị ịma sị e nwere ihe mmekọ di na nwaanyị mmekọ nwoke na nwaanyị wụ ihe rị omimi o ji abụ mba o ji arụ a- o ji arụ ahụ o ji arụ o ji arụ mmadụ o ji arụ mmụọ tupu gaa nwaanyị ahụ achị ya o kwesịrị ịwụ nwaanyị nọ ọkpọrọ nwaanyị enwe onye nwe ya maka nwaanyị mmadụ nwe ọ wụ nsogbu ka ịkọ agụrụ nwoke nwaanyị mmụọ nwe ọ wụ nsogbu ka ịkwadoro onwe gị mere na ụmụ nwaanyị ụfọdụ nwa alụcha di nde di nwa na-enwe nsogbu agwa gị sị ọ wụ nwaanyị ahụ alụọla di na mmụọ kekwa di ọ lụrụ na mmụọ ụkwụ elu ụgwọ ọ na-afọ nwaanyị nke lụrụ di n'elu ụwa nwaanyị ọbụla mmadụ nwe ịga gị na ya ihe ọ wụ nsogbu ka ịkwadoro onwe gị igbo ji gwa gị sị ọ wụ arụ nwoke iji nwaanyị onye ọzọ arụ ọzọ dịkwa ibe ya wụ oshi oshi oshi wụ arụ mmadụ izu oshi kama oshi nwere ọkwa ọkwa rị ya ndị kwuru ụka a shịrị mmadụ zu oshi ewu na ọ wụ arụ arụ kacha ibe ya mmadụ zu oshi atụrụ na ọ wụ arụ kacha ibe ya mmadụ zu oshi atụrụ egide na ọ wụ arụ arụ kacha ibe ya ọ wụ arụ nwaanyị gwọọra nye di ya ọgwụ igbu nye di ya ọ wụ itila nwunye di ya ọgwụ na nri ọ wụ arụ maka ọ wụ onye agbata obi gị ọ wụ onye agbata obi gị maka ihe i mere ihe ejile eme n'eme o meka nga mmadụ izu n'oshi ewu ọwụ oshi atụrụ ọwụ arụ izukwa oshi ji wụkwa arụ maka ji wụ eze eze ubi e nwere ihe ndị igbo ejile eme na eme oshi na onwe ke ya wụ arụ igbo ejile ezu n'oshi igbo ezu oshi maka onye ọla zuru oshi ọwụ arụ ka o mere n'obodo ụfọdụ n'ime nwe eji amafu nwe iwu ụfọdụ eji achụfu nwe obodo ụfọdụ eji egbu na egbu enwere obodo ndị eji egbu ma onye ahụ zuo oshi igbo awụ ndị oshi ozugbo ihe ọjọọ niile igbo mega awụ ayọrọ ọwụrụ ihe ndị igbo mụghara amụgha ihe ndị igbo sịtara asata ọwụ ndị ndị igbo awụ ndị oshi na ama Igbo awụ ndị oshi, Igbo wụ ndị eji agwa ọma mara. Ndị gwara gị shị aha ọma hụ ka ego. Igbo wụ ndị ji achọ shị ha nwewụrụ aha ọma. Igbo awụ ndị oshi. Maka oshi n'ala Igbo wụ arụ. Oshi so ha mereni. Otu ihe ndị otu ihe n'ime arụ ha akpọ arụ n'ala Igbo oshi so. agwa gị sị gị ịpa nshị na aja ịgwọ ọgwụ wụ arụ mere nji gwa gị sị ndị Igbo ejila agwọla ọgwụ manụ ili mana nwanne ya onye agbata obi ya onye iro ya ọgwụ ala iji eti ọgwụ ime ubi ọ wụkwa arụ ndị awụ ihe eji mara Igbo mereni ahụ agụ agụga ashị ji edu ọnụ isi ihe ndị niile wụ arụ ọkwa ihe ndị ụmụ igbo bara baba ime maka ndị manụ ahapụla ihe we kwesịrị ime na achọga ego ụzọ ọrụ iche iche achọga ego ụzọ n'ụzọ ọrụ iche iche nwa afọ igbo ama ama hụ kwesịrị ime mpụ na aja arụ eju ebe na ebe ọla maka onye Igbo maara na ọ wụ onye Igbo mana ya ejeghị ije na mmụọ mana o nwere ihe o kwesịrị ime ma na ihe o kwesịghị ime mana mana ma na ya ga-ekwesịghị ime ihe ọbụla agaghị ebutere anyị nsogbu na ihe ọbụla o mere ya emeghị nka na ọ wụ arụ ya mekwanụ nka na ọ wụ arụ maka e nwere ihe Igbo sọ nsọ a na-akpọ ya nsọ ala nsọ ala wụ ihe rụrụ arụ ihe mmadụ na-ekwesịghị ime ihe mmadụ na-ekwesịghị ime o ji awụ nwaanyị mee ya amafu iwu nwaanyị mee ya amafu iwu e nwere nwaanyị ga-emasị gị amafu iwu ụmụ ya nwaanyị bịa dụọ ya nụrụ nga ndị okenye nọ nga ụmụ nwoke nọ gọma mme gọma mmụọ ome anwa anụrụ ya achọ ekema oke okenye nọ ebe ahụ nwa achọ ibu ụzọ para oke ihe ndị wụcha arụ ihe eji igbo sọ nsọ maka nwa a nwere ike para oke ahụ para nsogbu ma- ma- maka o riela mgbawara aka o riela ihe ruru okenye ọkpakpọ ga-eji nara okenye ahụ ọnwụ nwụọ nwa ama okenye nkwụkwa matuo ya ala nwa akụọ okenye ihe ọ wụ arụ o ji egbu nwa ahụ o ji egbu o ji egbu mmadụ mere eji si nwa a o nwere ike ọma ha ma kwatuo okenye ị ga-azụ ọkụkọ ọghọ ewu okenye ụfọdụ ị ga-azụ ehi iji kulie amụ osi onye ha emekala gị ahịa alabụ onye ahụ chịkwa na wa ahịa e nwere ihe ndị wụ arụ ala igbo ị gaa n'igbo niile mba niile n'igbo ozugbo ihe ndị ahụ wụcha arụ ọ manụ na mbụ ka ugbu a anaghị eme ya ọ ma na-eji eji ahịa maka ahịa obodo niile nwere ahịa mgbe e ji azụ jee kpa- jee eji ahịa ndị obodo ahụ jee kọma ugbo ọ ji ime ubi ọgharụ ọgharụ kpa bekee kpa bekee jiri hazie ya enwe onye eji eje ụka enwe onye eji eje ọrụ ụbọchị ụka ọkpụ igbo jiri hazie ya mbụ enweghị onye igbo eji eje ugbo ụbọchị enweghị onye igbo eji eje ugbo ụbọchị ahịa obodo eji azụ onye ọbụla ji eje ahịa ọ ndị n'ụlọ enwere ahịa obodo eji azụ echi ahụ ka a ga-eje ahịa enweghị onye ga-eje ugbo ọkwa na igbo jiri hazie kama ihe niile ri akpa anyị hapụga ihe niile alaluchana ozugbo ihe niile na-alaluchana nwa bekee na garịga akwụkwọ anyị akụga akpọ jiri sọ ya anyị esogakwana ya ekwega ha ọla okwu ọkwa na ihe mere na anyị ji fụ ha ọtụtụ n'ime anyị ji fụ a na-ekwuchi ozugbo ihe bekee ụwa niile nwa bekee lụrụ a ga-emerụcha anyị ee nwa bekee akpọrọ anyị wanye awa gwa nna chọọ gwakọ ọlụ anyị na-agwa ndị be ka anyị si nwete ụra e nwere ihe ndị igbo sọ nsọ nwoke igbo ejila esekpuru onye ọzọ ala nwoke igbo ejila akpọrọ onye ọzọ isi ala nwoke igbo ejila efere onye ọzọ ife mmadụ ibe ya

mere n'Igbo wụ ka ịwụ omenala Igbo wụ ọdịnala Igbo wụ iwu ndị ahụ i kwesịrị idomacha nsọ arụ akwụsị maka ọ ya wụkwa na arụ kwụsị ya wụ arụsị maka arụ wụ ihe ala Igbo sọ nsọ o ji arụ ala o ji eme ala ala arị weak ọ ha mere ala Igbo ji mee ajụrụ oyi maka mpụ na aja na arụ niile emekọrọ ebe niile mere ala Igbo ji mee ala Igbo jụrụ oyi ọ arụ arụ ihe lalala arụ ihe lalala Igbo o jiri mkpa nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla wụ onye Igbo ma achị ihe nke o kwesịrị ime na ihe nke ekwesịghị ime maka ọwụ iwu eji echekwa obodo ọwụ iwu eji edozi obodo iwu eji eme ka obodo ma mma enwekwa na iwu ndị nna nna anyị ha uche bụ iji mee anyị anyị bie ndụ bichie ndụ ọma obodo anyị ma mma iji mee anyị anyị mara sị enwe ihe nwa nwoke mgbe olega anyị anya sị anyị ga-eme nyekwa na anyị ike nye anyị mmụọ iji mee ihe ndị ahụ ihe niile wụ nsọ ala wụ arụ ihe ọwụla igbo shi emena ihe emena ihe enwere ihe mere igbo ji kwuo ya enwere ihe mere igbo ji shi gị emena ha maka o ji arụ ala o ji arụ ala arụ wụ ihe ndị asọ ọsọ ka ọzọ dịkwa ibe ya wụ mmanụ ịhapụ ofufe nna ya nne ya na nna ya so ofufe ndị ụka ụka igbo jegakwa wụ arụ ọ wụ arụ maka ụka elela ozugbo ihe niile ntọala niile ndị nna nna anyị ha tiila akụzitela ụmụ igbo kpa mmanụ ga-ejeje were ikenga obodo ga-eje were ihe arụsị obodo jee mee ọkụ ụmụ Igbo a na-eme a na-eme arụ dị iche iche abịado obodo ahụ ga-ahụ ka ụmụaka ji anwụga ụmụ okorobịa nna na-ajụkwa sị gịnị gbuka nwere ma shị ọ wụ arụ niile ndị ụka manyere nwụchi nwa ome ahụ egbuga ụmụ okorobịa egbuga ụmụ agbọghọ e nwere ihe ndị ejila akọlị akọ e nwere ihe ndị ejila ekwuli ekwu arụ nọ arụ ejula elu ju ala arụ n'ala Igbo ọkwa arụ ndị arụ ndị mere ụmụ Igbo ji taa agha ọ na maka ahụ na ahụ shị ihe ọjọọ juru chi na-abọ ihe ọjọọ akarị chi na-abọ ihe ọjọọ akarị ekwuga m ke ke ke ke ụmụ nwoke anyị mega ekwuga m ke ụmụ nwaanyị anyị mega arụ juru elu ju ala mere anyị ji agwa ha ga-eche arụ wụ ihe rụrụ arụ arụ wụ ihe rụrụ arụ a ụmụnne m ọ ka wụkwa nwanne unu nwoke maazị Iheanyịchukwu Anyam ọkwa na obi igbo tv ka m si na-ewetara unu ozi na-akọwagara unu na onye ọwụla kwesịrị ịkpazi onwe ya hazie onwe ya mara ihe iwu obodo kwuru marakwanụ mkpaji nwoke ya ahụ mmanụ ji akwado iwu ahụ maka ịkwadokwanụ iwu mma na ịkpa agwa kpazie agwa na ime iwu ahụ etila e nwere ihe mere ndị ichie ya ndị mbụ na ndị egede ji tile anyị iwu ndị ahụ ka anyị hapụ ịda mmụọ ịda ịda mba na mmụọ ka anyị gwọ ụwa anyị n'ime ya ma a na anyị ga-ebu ụzọ ahazi onwe anyị ka na mmanụ ee eh, tupu na-ahazi onwe anyị na mmụọ ọ ya ndị ichie ji tinyere anyị iwu ahụ ka iwu ahụ nye aka duo anyị n'usoro anyị kwesịrị ịnọ na mmanụ kụziere anyị aka ka anyị nwee ike nụzie enụzie gbazie anyị olu ihe e mere ji tie iwu ndị ahụ niile amanarị m ime arụ e nwere arụ ị ga-eme i mechaa ya nwanne ị ga-ahụsi ji ihe arị ma mma ji aza arị ma mma maka ọ wụ ma e gbuturu oshi ka o ji akpọnwụ nwaanyị na di ekwesịghị ije echi a nwoke ọzọ nwoke ekwesịghịkwa na ije echi a nwaanyị na di nwoke ekwesịghị ije jia nwanne nwanne nne ọ nwanne nne ọ nwanne ya ọ onye ụmụnne ya e nwere onye ya nwoke ekwesịghị ịja kwana onye ya nwaanyị ekwesịghị ịja maka o ji awụ a sị onye ama nga e li ozu a sị ya je vọ ma o ji esi ebe ọdụ avọ Ụfọdụ n'ime anyị daga iwu ndị maka anyị ama iwu tee na nụrụ ihe e kwuru ị mana iwu nwanne kwado iwu ee ya ma enwela akpa iji ga-ahụ ụzọ rịọ mgbaghara a ga-aga mgbaghara ma ekwukwa nnọchi onye nọ n'ogolo ya maazị iheanyịchukwu anyanwụ ọkwa obi igbo tv ka m chewa agala n'oji anyị kwuga anyị ekwu anyị aka anyị megachararị ma anyị kwuga igbo ga-enyere ma ọ ga-enyere igbo mma anyị si igbo ga-adị ka echi echi abịa kwa ụmụ igbo ekele m asị m ọkwa obi igbo tv ka anyị nọ onye nọ n'ogolo ya maazị iheanyịchukwu anyanwụ ya gajira ụnụ na ọfọ gajira nwoke gajira nwaanyị a sị nke onye chiri ya zere mekwa ogwumakwa nnọchi biri ma m biri nwe ebe anyị nọ ya gajie na ụmụnne